Hi, welcome. It's Annie for YouTube channel here. Mm.
kama segelele mavuto

Muli bwanji nzimayi? Muli bwanji bambo? Tili bwino. Mbumba ili bwino basi. Chabwino. Ah, ife ndi a Hanifa YouTube channel tachokera ku Blantyre mmene tinamva kuti kunoko kwagwa mliri wa njala umene ndithu anthu mpaka mukukakamizika kumakalowa m'madzi kumakasaka zakudya zimenezi zimene mukuzitcha kuti ndi nyika. Kodi inu mayi, ngati munthu wa banja lake, mungatifotokozere motani uh, zokhuza zakudya zimenezi zimene mukuzitcha kuti ndi nyika? Oh, zakudya zimenezi timazipeza m'madzi. Mm. Tikapita m'madzi

mm. amene ndithu mukuonekanso kuti mukaphika zakudya zimenezi mm. mumakhala nawo pamodzi ndi kumadya nawo kodi kumbali anawa zimenezi zikumakhala motani ah, zikumakhalabe movuta popeza nanga nti ana nanga titani mm. ndiye timapangabe kuti ah, pena mwina tiyasinjire tikamasinja muja chimakhala china chake ngati cholimbira kwa ana kudya pena pamene timapanga kaufa kaja mm. kuti cholinga zingokwanisa kuphika phala mm. eh, azingodya kuti athandizike ndi mmene zilili mulili mm. Etu. Ah, ndina poyamba sindinafunse kuti kodi ku Nsanje kuno uno ndi mudzi wa ndani Oh, mudzi uno ndi mudzi wa Alfazema mm. ku Nsanje Yeah. mudzi wa Alfazema eya chabwino ah, kubambo kumeneko mwina mungatifotokozereko kuti kodi zinthu zimenezi mukumazisaka motani

a mukudya chifukwa chosowa chimanga kapena chifukwa choti njala yagwa chimanga kulibiretu kapena makamaka pamenepa mungafotokoze motani koma makamaka ndi chifukwa cha ndalama mm, chimanga chikupezeka koma ndalama ndiye kusowa mm, ndi timangokasaka zimenezo kuti tingodzithandizatu mm. ndithu Chabwino. Nde mukufuna kuti boma litapangapo chani kuti likuthandizeni makamaka kumbali ya ndalama? Mwati nkhani ndi ndalama nkhani si chimanga, chimanga chikupezeka koma nkhani ndi ndalama. Mukufuna kuti boma litakuthandizani motani? Mayi kumeneko. Ah, monga ine mmene ndaonera akadakhala nkotheka boma likanatithandiza mwina mbali ya chakudya chokhachi chifukwa choti chimangacho kapu pano 4 500 600 nkusonyeza kuti thumba 60000 ndalama imene ikutisowa yoti tikwanise kutani kugula chimanga akadakhala ngati pali thandizo lina lake lokwanisa kugula kupezeka kwa chimangacho kunena kuti boma pamenepo akatithandizeko chabwino Ndithu. nde mmene ndikuonera apa ndimayembekezera kuti mwina ndipeza nyika zodzadza bigiri Mm. nde ndapeza nyika zochepa Eh. chifukwa chani zayamba kupezeka nyika zochepa chonchi Ah, panopa tinene kuti m'midzi yonse Mhm. tonse tachuluka kumeneko mm. ndiye kukhala ngati kunyanja kuja nyika zija zathako mm. ndiye panopa nyika ndiye zataniretu zasoweratu mm. ndiye tikapitati kupita m'mamawa kubwera kumadzulo mumapezeka olo bigiri osadzadza mm. nyika zochepa ndiye umapanga daily kupita mmadzi ndiye ukapita mmadzi muja umabweretsa zochepa zongokwanisa kudya tsiku limodzi mm. ndiye panopanso nyika zatha mm. kumene tingalowe sitikudziwakonso Mm. chimene tingapange sitikuchitani ngakhale chimanga chapserera m'munda Mm. pano pamene tingalowe sitikudziwa kuti tipanga bwanji eetu Chabwino. Ah, ndi mliri wa njala umenewu boma lakhala ndithu likuthandiza kugawa chimanga kwa midzi yosiyanasiyana muno malawi kodi chimanga chimenechi inuyo anthu aku nsanje chinakufikaniko Ah, chithandizo chimenechi Kutoko chithandizo chimene ndinaona ncha anthu oti amene anagweredwa manyumba nthawi ya madzi. Mm. Ena ndiye anatani analandira. Mm. Pomwe enawo nthemene mavuto amene kunalipo. Mm. Etu.
Mafumu mafumu a mudzi wanu uno ataona kuti chithandizo cha boma sichikufika anthu mukuvutika mpaka napoma akasaka nyika m'madzi anapangapo chani chimene munaona kuti anapanga kuti mupeze thandizo la boma? ah, palibe china chonse koma tingonenanso kuti masiku ano mmene zililimu ndi mmene zafikira enafe mmamidzi muno sitimalembedwa zina ndi zina zimo- ma- ngati mtukula ena analandira koma ife samatitani samatilemba kunalandira anthu ma 150 ifenso sitinalandi sitinalandira ndiye nkhani ngati zimenezi tikumangomva kuti anthu akumatani akumalandira
etu magwedwe a mvula kuno ndi otani nanga chaka chatha mudakolola motani Ah, mvula ya chaka chino tiyambe ya chaka chatha Mvu- mvula ya chaka chatha inagwa bwino kwa kumapeto kwake inamalizira mavuto mmalo moti tinalima kum- kumunda mbewu zinakokoloka tinalima mpunga onse unapita ndi madzi ndiye kukhala ngati zinativuta chaka chino nchimenechi talima talima mapira kunoko timakonda kulima mapira mapira onse atani apserera ndiye kuja kumene tinkanyanyala kuti ah, tikalima mpunga kuja kulima mpunga mpunganso wataniso wapserera ndiye kuonetsa kuti pano pa- palibe zotinso tikulima tikungokhala zovuta zinayamba chaka chatha zambiri na- eh, tayamba kuziona chaka chatha bola chaka chinacho tinakolola Mm. eh, koma chaka chatha kunavuta oti ambiri ammadzi chaka chin- chinacho mm. amenewo zinavuta kukolola oti analima mpunga ife amene tinalima uku tinachosa koma chaka chatha ndi chaka chino ne e zafika poonjeza mm. etu chabwino nanga mukanafuna boma likuti likuchitireni zotani ngakhale tikuziwa kuti mufunikira chithandizo cha chimanga zikanakhala nkotheka akanayesako boma yokuti mwina kutithandizako mbali ya chimanga koma maka ikanakhala mwina mbewu mwina eh. tikwanise kuti mwina atithandize mavutowa chifukwa choti boma tikati atipase ndalama nthawi zonse angapezeke nazo ayi Mm. pakanakhala mwina kupezekako mbewu maka chimanga chifukwa choti panopa ana athuwa amadya nyika Mm. ndiye nyikazo angakwanise kudya masiku onse mwana wang'ono ngati woyamwa Mm. ndiye ine ndiziyamwisa mwanaso azidya nyi- nyikazo zonse zikumgwira kutereko zimakhala mavuto nthawi zambiri Mm. eyetu chabwino uh, kupita chitsogolo maganizo anu ndi otani uh, ndi otani ndipo ndi chani chomwe mukufuna kuti dziko kuti tichite kuthetsa mavuto amenewa nanga boma litani tiyambe ndi- kuti mukufuna kuti dziko litatani chimene ndikufuna dzikoli likanathetsa m- m- mavuto a njala mm. e, choyamba chenicheni mm. chifukwa choti dziko lathu ikakhala kuti ah. ilibe njala olozi bambo angakwanise kupita kukasaka ndalama kumapezeka kupanga chitukuko pakhomo mm. eyetu eh, koma panopa palibe china chilichonse chimene chikuchitika nkhani ya njala mm-hmm. eyetu eh, ah, dziko lathu lino dziko la Malawi likulamulidwa ndi ah, Dr. Chakwera komanso a vice awo a Chilima kodi uthenga wanu kuti upite kwa iwo ukhale otani Tenga Mthandize basi. uthenga wathu umene ungapite ndi womwe kuti ayesese kuthekera, inde ngati amatumiza zithandizo kwa ena koma azi- azionesesa kuti mmamidzi mwa anthu akukwanira chithandizo chokwanira chifukwa choti masiku ano zalowa chi- chi- chalo- zalowa chinyengo eh M'malo moti athandize amene akusauka amayang'ana wina woti amene angamkwanise kuti angathandizenso nawo mavuto awo. Eyetu.
Eh, chabwino ah, inunso adona kumeneko ngati inuyo munthu ah, anzanu mwabwera kuzayendera banja limeneli zikuoneka kuti mukuwathandiza kusenda nyikayi kuti apereke pamoto mungapemphenso ah, pempho lotani kwa atsogoleri athu a dziko lino kuti kumbali ya chithandizo